fakan silam ni fakan silam ye an ka silamu kɛ an fakanw na awɔ an b'a fɔ ko aw bɛɛ lajɛlen salamalekum aw bisimila ko kura ye fakan silam jɛmukan tako kurakura kɛnɛ kan awɔ dɔgɔkun dɔgɔkun ka aw lanisɔndiya ni an ka silamɛr belebele dɔ ye bi kɔni an ni belebele dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo nka an tɛ kuma caman kɛ sɔɔni sɔɔni an bɛna ale yira aw la ale yɛrɛ bɛna caman fɔ an ye a kan tɔntɔn kibaru ah. ça va eh. somɔgɔw ɛ eh, olu bɛɛ ka kɛnɛ ha baasi fosi fosi tɛ ayi baasi foyi tɛ n na i sira ka ɲa ɛ bɔn ayi n kɔni maa min kɔni muso kɔni y'i bila e kɔni b'a dɔn kɔni o kɔni ma si o ee tɔntɔn kibaru o musontan ko bɛ sen na halisa a bɛ sen na dɛ nin ko in tɛ se ka bila dɛ nin tɛ se ka bila Tɔntɔn kibaru folikan jumɛn b'i bolo ka an balima lamɛnnikɛlaw ni lajɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo an kɔni an b'a fɔ aw ɲɛna an ka foli belebelebaw ye an tɛ sɛgɛn aw foli la an tɛ sɛgɛn ka waraba kɔni to yan kɔni ayiwa foli kɔni ni foli yɛrɛ remorque kɔni mana jɔ aw ka da la k'a décharger ma sa ayiwa ɛɛ waraba tɔntɔn kibaru an b'i bolo parce que sɔgɔma wɛrɛ na walawalali kɛlen tɛ kosɛbɛ donc pour que ka téléspectateurs yɛrɛ walawala kosɛbɛ tonton kibaru Oui. n'o to e bolo kɔ Wey wey yee waraba kana na kana to n ka kuma. nka i delila kana baga cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw ma bi Ee don dɔ la ne de n y'a mɛn ko ni i y'i to bolifɛn na ko n'i ye bɔkɔrɔ tan k'o ye hɛrɛ ye. Ee ne ni eh, an ka pitinin dɔ tun bɛ mɔbili kɔnɔ ko lamini. Ee an bɛ sira kan an bɛ kan ka na dɔrɔn bɔkɔrɔnin bɛ ka sira tigɛ. ne ko lamini nin tan sa bɔkɔrɔnin sinna ka sira tigɛ lamini dɛsɛra k'a tan n ko an ka tugu a kɔ hali n'a donna dugu kɔnɔ an bɛ tugu nin kɔ de an ne tugura bɔkɔrɔnin kɔ dugu kɔnɔ bɔkɔrɔnin bɛ kule la fulakɛ fulakɛ n ko ye lamini a tan yɛlɛn a kan batara maa bilalen anw dun ka hɛrɛ in dirita k'an dan dɛ bɔkɔrɔnin nan'i jɔ a ka fulakɛ kɔrɔ fulakɛ sɔrɔla k'a fɔ ko a kɛra cogo di n ko fulakɛ

Ah non ni i kunna diyara a fɔra ko ni si bɛ fɛn na a a- a n'a a n'a da kan don han donc tonton kibaru a ye pike ka pake aw ma se ka an yɛrɛ dɛsɛra ka yɛlɛn bakɔrɔni kan batara maa bilalen kɔrɔ bakɔrɔni ye la kilomɛtiri a y'o de boli n'an ye an y'a ɲini ka yɛlɛn a kan ka dɛsɛ fulakɛ y'i kisi o ayiwa an kɔni an ka foli ni tanubaw ye tiɲɛ yɛrɛ la aw bɛ la bienvenue fakan silamu jɛmukan lamɛnnibaw la plateau sanfɛ waraba i tɛ dɔ fɔ an ɲɛna a ko nin na tonton kibaru ne yɛlɛla sɔɔni ne ɲɛji kun bɛ bɔ nka aw delila siɲɛ wɛrɛ aw bɛ bakɔrɔni wɛrɛ bɛlɛn aw y'a mɛn a kɔni an kɔni bi la recherche la han nin diyara n ye kosɛbɛ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an ka foli belebele a bɛ di aw de ma aw minnu b'aw ka ciw bila sanga ni waati bɛɛ k'aw sigi aw ka jabaraniw kɔnɔ walasa ka jɛmukan lajɛ ayiwa i n'a fɔ n y'a fɔ jɛmukan daminɛ na cogo min an ni belebele dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo sɔni sɔni an bɛ kuma di ale ma ale yɛrɛ ye jɔn ye ale ka baara bɛnnen don mun ne ma a da bɛ se olu ma k'o walawala an ye ça va bien ça va alhamdulillah i bisimila fakan slam plateau kɛnɛ kan i ni ce i bɛ se ka i présenter filɛbagaw ye ok ɛɛ ne tɔgɔ sori kamara ɛɛ nka n ka tɔgɔ scène sanfɛ i n'a fɔ artiste o ye Kamso le slameur ye D'accord. voilà Kamso le slameur. Kamso le slameur i n'a fɔ aw bɔra k'a mɛn cogo min an n'ale de bɛ ɲɔgɔn bolo bi fakan silamu kɛnɛ kan an b'a fɔ ko i ni ce i ka nali la plateau kan a diyara n ye kosɛbɛ. Merci. i bisimila ayiwa an bɛ tɛmɛ ni an ka ɲininkaliw ye ka ɲɛsin an ka maa welelen ma ɲininkali fɔlɔfɔlɔ o ye k'a dɔn k'a fɔ Kamso le slameur n y'a fɔ ɲɛ na ale dɔnnen don kosɛbɛ ayiwa an b'a dɔn seko ni dɔnko min bɛ ale la a ma dogo mɔgɔ si de la nka Kamso le slameur e yɛrɛ ye silamu dege cogo di aa i ni ce ni baraji i ka ɲininkali diyara n ye kojugu ɛɛ sani n da ka se n y'a dege cogo min na n ye silamu dɔn cogo di D'accord. ka d'a kan sani i k'a ɲini k'i bɛ fɛn dege o k'a sɔrɔ i b'a dɔn fɔlɔ dɛ Kosɛbɛ. ɛɛ k'a ta san ba kelen ba fila ani tan ka na bila san ba fila ni tan ni fila la n'u b'a fɔ ma deux mille dix ani entre deux mille dix deux mille douze donc o waati kɔnɔ ka n to ka dɔnkili dɔ lamɛn n nana se dɔ ka dɔnkili ma ɛɛ faransika dɔ don u b'a fɔ a ma ko Grand Corps Malade donc a taabolo diyara n ye kojugu n ye ɲininkali kɛ ko ko cɛ nin parce que o wagati o y'a sɔrɔ ne tɛ silamu dɔn donc n tun bɛ fɛn min dɔn peut-être n'o bɛ se ka surunya a la a lamɛnni fɛ o bɛ kɛ rap ye n ko tiɲɛ yɛrɛ la nin ka kuma basigilen don a bɛ mɛn ka ɲɛ n ko o tuma nin cɛ in yɛrɛ ye jɔn ye n ko rappeur nasugu jumɛn don donc n terikɛ dɔ de ko n ma sa ko ayi ko nin tɛ rappeur ye ko slameur de don n ko slameur n ko o ye jumɛn o y'a sɔrɔ ɛɛ u ka ɛɛ groupe dɔ bɛ yen nɔ tubabula u b'a fɔ a ma deux cent ɛɛ 29 ni n ma fili ɛɛ H olu tun munumununa o wagati dɔ la ɛɛ bamakɔ lycéew ni ɲɔgɔn cɛ donc olu ye sansi sɔrɔ k'a kɛ nka wagati y'a sɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na o ma se yen quoi donc ale ye min faamuya la ale o de fɔ nka a ma kɛ ale yɛrɛ fɛ ko la ba ye quoi o yɔrɔnin na ne ko n ko a tiɲɛ na ni ne bɛ kɛ seko ni dɔnko labaarala ye don min na ne bɛ kɛ nin fɛn kɛbaga de ye nka ni n b'a kɛ fana n b'a kɛ kuma de ye fɔlifɛn foyi tɛ don a kɔrɔ o y'a sɔrɔ n t'a dɔn fɛn min don donc o kɔfɛ n wulila n ye ɲininiw kɛ ɛɛ ne ka slam kalan ba o kɛra yɛrɛla kalan a kɛra yɛrɛla kalan ye k'a ta waati la fo ka n'a bila ɛɛ san ba fila ni tan ani wolonwula la n tun tɛ mɔgɔ si dɔn farafinna walima mali yɛrɛ kɔnɔ min bɛ silamu kɛ bon o wagati fana a kɛbaa tun man ca hali n'a sɔrɔ a kelen kelen kelen kelenninw tun bɛ yen nɔ an tun tɛ mɔgɔ si dɔn donc ne ye silamu dɔn o cogo de la o kɔfɛ n ye ɲininiw kɛ n ka ɲininiw nana kuma lasurunya la n ka ɲininiw nana gurupu dɔ jira n na o y'a sɔrɔ gurupu kelen yɛrɛ de tun bɛ mali kɔnɔ ni n ma fili Agoratoire donc n y'a mɛn ko u bɛ eh, ɲɔgɔndan organiser mhm. slam na eh, donc o san na o kɛra san ba fila ani eh, tan ani wolonwula 2017 la donc n ye wele ni kɔrɔ yɛrɛ kuma na n b'a fo yan nɔ kosɛbɛ Aziz Siten'k donc a ye fɛnw ɲɛfɔ wagati yɛrɛ y'a sɔrɔ compétition surunyara parce que inscription ne y'a mɛn wagati min na pour que i k'i tɔgɔ sɛbɛn o tun bɛ ban i n'a fɔ kalo sa a tɛ kalo kelen ɲɔgɔnna bɔ quoi donc n nana n ye n tɔgɔ sɛbɛn n y'u ye tiɲɛ yɛrɛ la a diyara n ye n ye ɲɔgɔndan in kɛ o wagati la n kɛra maa filanan ye i y'a ye o kɛra 2017 o kɛra 2017 donc o de kɔfɛ sisan nɔ ni o senfɛ ni mali silamkɛlaw ye ɲɔgɔn dɔn ni eh, farafina silamkɛlaw de ɲɔgɔn dɔn bon minnu bɛ farafina kɔfɛ n'olu dɔw fana ye ɲɔgɔn dɔn donc doncogo filɛ nin nka eh, o san 2017 tɛmɛnen ka na don 2018 la o de kɔfɛ n ye eh, formation lakalanni n y'o dɔ sɔrɔ eh, Goethe Institut la Alimanw ka institut eh, Harmonie Dodé Byll Catarya eh, Benɛnkaw ka silamkɛla dɔ don muso don donc an ye eh, dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn na lakalanni kɛ yen nɔ o kɔfɛ tiɲɛ yɛrɛ la o fana ye n sɔn hakilina caman na donc bi n bɛ se k'a fɔ eh, waleɲumandɔn sira fɛ n'a y'a sɔrɔ kalanbaga bɛ n na a bɛ se ka k'ale ye nka o kɔfɛ eh, n ye dɔnni caman sɔrɔ n yɛrɛ ka ɲininiw fɛ i yɛrɛ ka cɛsiri voilà ya ka d'a kan a kun ka gɛlɛn k'a fɔ ko n bɛ mɔgɔ ye min bɛ se ka fɛn ɲɛfɔ n yɛrɛ ye quoi Ok, d'accord. o faamuna kosɛbɛ nin walawalali diyara n ye tonton kibaru Ah. e ye tɔmɔni caman kɛ nin na kɔni ah n kɔni n ye caman tɔmɔ han est ce que an tɛ yɛrɛ bila ale sendanɔw la pour que i bɛ se ka bon a kɔni parce que a bɛ se ka kɛ silamu ka di mais sisan fana ye bibi in na n yɛrɛ don kun ye ko in na mais sisan ko in yɛrɛ de yɔrɔ d'accord tonton kibaru an bɛ tɛmɛ ni ɲininkaliw ye siga t'o la n'i yɛrɛ y'a ta k'a lajɛ kamso le slameur e bɛ bamanankan walawala cogo min na est ce que e bɛ silamu kɛ kan wɛrɛ la min ni bamanankan tɛ kelen ye Euh, n bɛ silam kɛ kan wɛrɛ la n bɛ silam kɛ fɔ kan jumɛn n bɛ silam kɛ euh, nansarakan na n'u b'a fɔ ma ko tubabukan euh, tɛkisi dɔw bɛ n bolo kan wɛrɛw fana la hali n'a sɔrɔ olu ma bɔ fɔlɔ ka d'a kan n bɛ k'a laɲini ka lakɔgɔli kɛ o kanw fana la cogo min na n bɛ se ka n ka kumakanw latɛmɛ yɔrɔ caman fɛ nka bi mɔgɔw bɛ min dɔn kosɛbɛ ni n b'a ko la ni mɔgɔ caman y'o mɛn o ye nansarakan ani bamanankan bɔn bamanankan fana i bɛ t'a sɔrɔ ale ni kan caman bɛ taali kɛ ɲɔgɔn na a bɛ se ka jate o bɛɛ maninkakan kasɔnkakan i y'a fɔ ni tubabu b'a danfara u b'a fɔ ko dialecte a fɔbagaw bɛ ɲɔgɔn faamuya donc o kɔrɔ diɲɛ fan caman kuma min bɛ fɔ an ka kan in na bamanankan na a bɛ mɛn kosɛbɛ kosɛbɛ d'accord tonton kibaru ah. sisan an bɛna sira di kamso le slameur ma ale ka freestyle dɔɔni kɛ an ka nisɔndiya kama kuma b'i bolo i kan ka ye kɛnɛ min kan n'i ma y'o kɛnɛ kan o ko bɛ k'i kɔ o ko bɛ k'i kɔ kan bari i jɔlen tɛ ye kɛnɛ min kan n'i y'i sigi yen a bɛ fɔ k'i taara so mara tigi ni marabagaw mara tiɲɛna jɔn de bolo jamana ɲɛmaaw mansaw karamɔgɔ ani kalandenw anw tulo ma fɛn mɛn hakili bɛ se ka min faamu jɔn y'a daminɛ n'i y'o mɛn kɛlɛ la jotigi de ɲinitɔ don anw ka mara kɛra kɔrimugu ye ka takala caron k'a bila o la don o don dɔ bɛ ka fara ta mɛnɛ kan anw ma se k'a faga cogo sɔrɔ o la bɔlɔlɔ ye fa ni ba jɔyɔrɔ ta ka mɔkɛ ni mamuso jɔyɔrɔ ta ka sufɛ fɛrɛ kɛnɛbaw jɔyɔrɔ ta su ani tile anw bɛ k'an yɛrɛ ɲini nka anw ma se k'an yɛrɛ ye anw bolola dumare tigɛra anw na ka d'a kan anw bɛ ka ja wɛrɛ ɲini o kɔnɔ min tɛ anw yɛrɛ ja ye ɲagamibugu ɲagamibugu kuma fɔ man di n'a ma kɛ ji fili kalabanci ɲɛna k'i n'ale don a na kɛ zan kɛ tugubaganci ɲɛna k'i bɛ k'ale de kɔrɔmatigɛ datigi dun sago b'a da la nka bolokurun fila tɛ sɔrɔ maa min kɔ la ni sabanan ma k'i yɛrɛ kɔ la kana sɔn fiyewu ka don manamanaya kɛlɛ la i ɲɛna minnu kan ka mara olu ko ko bɛɛ y'i yɛrɛ karamɔgɔ ye ko tulo b'olu fɛ nka k'olu tɛ mɛnni kɛ ko ɲɛ b'olu fɛ nka k'olu tɛ yeli kɛ ko hakili b'olu la nka k'olu tɛ miiri dɛ ko dusu min b'olu la k'o dusu in jalen don ka tɛmɛ fara kan denmansaw ko ko maa si tɛ s'i den na bi k'olu ye den ɲini dabama fɛ nka k'a mara cogo ɲuman k'olu ni dabama ma kuma kan dɛ karamɔgɔ ko k'olu tɛ se k'u jɔyɔrɔ fa k'a laban ka mansaw jɔyɔrɔ fa ko bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la kabako dabalibanko kumasulu ko anw bɛ taa kɔnɔ fa denkunli yɔrɔ sogo ani zamɛ la ka laban ka na sigi k'o den kelen tiɲɛtɔ lajɛ ko waliden tɛ kɛ maa den ye sini maakɔrɔw ye bi denmisɛnw ye sini poyikan poyi juru tabaga ye bi denmisɛnw ye sini faamaw ye bi denmisɛnw ye a tiɲɛnen de ka di aw ye walima a ɲumanma de ka di aw ye bɛɛ ka bana fura tɛ ne bolo koyi anw dun ka bana in sen bɛ yɔrɔ min fo fura jɔnjɔn de ka sɔrɔ a la bari ala k'a nɔgɔya ala k'a nɔgɔya o laban ye ala ka hinɛ a la i dun bɛ munumunu na yiri min jukɔrɔ n'i ye wara sen y'o yiri jukɔrɔ yɛlɛ yiri la n'o tɛ wara b'i dun kuma y'an sɔrɔ yan fɛn bɛɛ fo janfa comes to slam kugera kuri tonton kibaru ah. kamsolu slameur bɔra ka kuma mara kan mali yɛrɛ la surtout n'a y'a ta k'a jateminɛ mɛ fura jumɛn de b'e bolo komi aw ye cɛkɔrɔbaw ye fura caman kan ka sɔrɔ aw fana bolo mara ko ta fan fɛ aw an kɔni ah a bɛ an tɛ se k'a fɔ ka ban ɛ mara a fɔra ko e, mara mara bɛ daminɛ so de maa dɔw ko ko ko so mara banna a bɛ kule ka waliden bugɔ kɛnɛma he ala ala k'i kisi ee kan'a kɛ dɛ sini u b'i la u b'i datugu mɛ fɔlɔ ni anw ye kojugu kɛ u b'an minɛ k'an lamaga n'i kasira ka taa so kɔnɔ ka t'a ɲɛfɔ i bɛ lamaga yen fana ɛɛ mɛ kun jumɛn de kama maa tɛ se ka waliden tɛmɛtɔ ye k'a bugɔ gansan o i ye ko dɔ de kɛ o sisan mara tiɲɛna o ɛ bɛɛ ko ko den tɛ bugɔ so kɔnɔ denw bɛ marabaliyaw kɛ a tɛ neni a tɛ bugɔ ɛ denw ma kɛ baba komandanw ye a mɛ a bɛ kɛ cogo di sisan mara c'est dommage c'est dommage nka n b'a f'i ye maa fana maa fana bɛ se k'i yɛrɛ mara han adamaden i bɛ se k'i yɛrɛ mara hali ni somaw ani maa wɛrɛ ka mara tɛ i b'i yɛrɛ mara fɛn dɔw bɛ yen nɔ i b'i yɛrɛ dɔn a man kan a ye k'a to yen

i kɛra nazara i kɛra eh, eh, eh, farafin ye o bɛɛ b'i yɛrɛ ye nin kɔnɔ il a vérité araba il a vérité il a vérité tonton kibaru ah. ko fɛn kurani bɛɛ tɛ tata ye wa fɛn kɔrɔ bɛɛ tɛ filita ye an ka hakili t'o la kosɛbɛ an ka hakili to kɔrɔlen dɔw la walasa an bɛ taa yɔrɔ min an ka an kana ɲina o kɔ an kana fili o ma ayiwa tonton kibaru an bɛ tɛmɛ ni jɛmukan ye sɔni sɔni an bɛna an ka rubriki fɔlɔ n'o ye clip de la semaine ye tonton kibaru ah. clip de la semaine jumɛn de b'i bolo bi k'o jira an na ah, eh, maa minnu kɔni ka clip b'an bolo ko maralen ke o ni bali